Си лъакъуэхэр бэгауэ поликлиникэм сыкӏуэщ, абыми зэзгъэплъри, анализ сагъэтри, фошыгъур лъагэщ жари направить мыбы сыкъащӏа. Мыбы сыщӏэлъа нэужькӏэ си ӏэпкълъэпкъхэр нэхъ жану, си лъакъуэхэр нэхъ зекӏуэу, нэхъ тыншу, къэскӏухьу мис апхуэдэу сыщӏокӏыж. Иужьрей илъэсхэм зи фошыгъур лъагэу дэкӏуейхэм я бжыгъэр нэхъыбэ хъуащ. Ди нобэрей пщӏэну щхьэпэщ нэтыным и къыдэкӏыгъуэм дыщытепсэлъыхьынущ. А узым и мызакъуэу, эндокриннэ системэр тэмэму щымылажьэм деж, абы къыхэкӏ нэгъуэщӏ узыфэхэми. Ахэр къызэузхэм къызэращӏэнур, зэрызыхуэсакъыжыпхъэм дэ къытхутепсэлъыхьащ Республиканскэ эндокринологическэ центрым и дохутыр нэхъыщхьэм и къуэдзэ Тэрчокъуэ Венерэ. Венера, эндокриннэ узыфэхэр сыт къызыхэкӏыр? Ахэм дауэ фелэжьрэ? Эндокриннэ системэ узхэр дыпсту бэгъуащ. Цӏыху куэдым къоуалӏэ, цӏыхур тогузэвыхь, дызыдэлажьэ сымаджэщми нэхъыбэ цӏыху йокӏуалӏэ. А узхэр Зыщхьэщедз цӏыхум нэхъыбэу къылъыӏэса нэхъ зыхащӏар ар фошыгъу уз жыхуаӏэращ, зыу, етӏуанэу щитовидная железа урысыбзэкӏэ дызэджэр. Дэ дыздэпсо щӏыпӏэр щӏыпӏэ дахэми щӏыпӏэ. Гуапэми псым йод хэлъкъым. Абы къыхэкӏау цӏыхум и псэун щхьэкӏэ а щитовиднэ железам йод хурикъуу ирамыхьэлӏэмэ, езыри нэхъ ин мэхъу, быркъуэшыркъуу зыгуэру зехъуэж, и лэжьыгъэр сэкъат егъуэт, абы къыхокӏ Зоб, урысыбзэкӏэ зэреджэр, ауэ ар ин хъуа фӏэкӏа цӏыхум узыфу къалъытэкъым, инышхуэ ӏей хъуауэ зыгуэркӏэ е бэуэнкӏэ е ӏупс иригъэхынкӏэ зэран хуэхъухукӏэ. Ау ахуэдэу ин мыхъуами, абы и функцэр зихъуэжа нэужь, е гормон. А щитовиднэ железам къыхэкӏыр нэхъ мащӏэ хъуамэ, цӏыхур сымаджэ мэхъу. Узытепсэлъыхьа узыфэхэр япэу къызэуэлӏахэм дауэ къащӏэфынур? Цӏыхум ар къызэрищӏэфынури, и гур хуабжьу еуэу, зэришхым хуэдэу ерыскъыр нэхъ мащӏэ имышхыу, ауэ и ӏэпкълъэпкъым хэщӏу къыщӏэдзу, е и нэм мо пшахъуэ щӏэлъ хуэдэу зыхищӏу, е и нэр ин хъуауэ,

Хуабжьу йоуэ, жаӏэу, ахуэдэу и гур зэреуэр и тхьэкӏумэмкӏэ зыхихыу, пщӏэнтӏэпсыр къежэхыу ахуэдэу мэхъури, пщӏэнтӏэрилэ хъуауэ, итӏанэ, псынщӏэу къэгубжьу хъуа нэужь, гъыринэ хъуа нэужь, абы эндокринологым дей екӏуэлӏэн хуейщ. А абы псоми и лажьэр щитовидной железам нэхъыбэ гормон, ӏэпкълъэпкъым хуейм нэхърэ нэхъыбэ нэхъыбэ вырабатывать ищӏмэ, абы а зоб, диффузный токсический зоб жыхуаӏэр, болезнь Грейвса жыхуаӏэр къыхокӏ. Ар дауэ вгъэхъужрэ? Апхуэдэ уз цӏыхум къеуэлӏа нэужь, ну, сэбэп дыхуэхъуф, хущхъуэ абы иӏэщ, ауэ хущхъуэр сэбэп хуэмыхъумэ, тӏанэ ар хэхын хуей мэхъу. Абы къынэмыщӏа зобым езыри ин мэхъу, тӏанэ езыри джафэ цӏыкӏуу къанэӏым, гуэрэф хуэдэу хещӏэри, мис а гуэрэфри онкологический уз къыхэкӏынкӏэрэ хъунущ, абы кӏэлъыплъын хуейщ УЗИ ебгъэщӏмэ, е пункцэ жыхуаӏэм хуэдэу къызыхэкӏар гуэрэфым уеплъу, зыгуэркӏэ ар ӏей хъуауэ шэч теплъхьэмэ, ари хирургхэм хахын хуейщ. Ар уи зобым къелъытауэ епщӏэн хуейр къэпщӏэн щхьэкӏэ дохутырым уекӏуэлӏэн хуейщ, дохутырым анализ Пхуитхынущ, анализым къигъэлъэгъуэнущ уи щитовиднэ железар тэмэму лажьэрэ сэкъат игъуэтарэ, ар къэпщӏыфынущ лъымкӏэ. Си тэмакъыр узу, ӏупс схуемыгъэхыу, апхуэдэу къыщӏидза, итӏанэ УЗИ езгъэщӏщ аби, эндокринологием сыкъэгъуэлъа. Илъэсым зэ сыкъокӏуэ, Сыщӏащ илъэс къэс мыр илъэс ещанэ мэхъури, сыкъокӏуэ, дыкъэкӏуа иужькӏэ фӏы дыдэу нэхъыфӏ дыхъуауэ, хэпщӏыкӏыу дыщӏокӏыж. Хущхъуэ схуатхахэм софэ, хъарзынэу етӏанэ къэкӏуэгъуэ хъухукӏэ нэхъ схимыгъэзыхьу, хущхъуэхэр сэбэп къысхуохъу. Си гум сэкъат иритауэ щытщ, нэхъ си гум нэхъ зрет адрейм хущхъуэ жаӏэр зэсхьэлӏэу щытмэ, абы сытету щытмэ, хъарзынэу срегъэкӏуэкӏ, сокӏуэкӏыр, етӏанэ къыщӏэгъуэлъхьэгъуэ хъухукӏэ. А зобым нэмыщӏкӏэ, сыт хуэдэ узыфэ иджыри эндокриннэ системэм къыхэкӏыу, Нэхъыбэу ди республикэм узрихьэлӏэн? Нэхъыбэу ди республикэр ущытегузэвыхьынур дыпсту ар фошыгъу узыра жыхуаӏэр. Фошыгъу узыр цӏыхум къызэрыпкърыхьар къищӏэфынущ и ӏур гъущу, псы куэд ирифу, псы куэд щӏэкӏыу, нэхъ гъур хъууэ, къарууншэ хъууэ, Абы нэхъ тегузэвыхьын хуейщ и унагъуэм ахуэдэ фошыгъу уз иӏа благъэ, и анэ, и адэ, и дэлъху, и шыпхъу иӏэмэ, абы кӏэлъыплъын хуейщ, лъыр тын хуейщ, ар гугъукъым, ар къэпщӏэн щхьэкӏэ. Ахуэдизу зыхыумыщӏэми, тӏэкӏунитӏэ уи ӏур гъущу, е уи ныбжьыр нэблэгъауэ, уи ӏыхьлы, фошыгъу уз Узу уиӏэмэ, дохутырым зекӏуауэ лъы хэбгъэшын хуейщ, уи ӏэпхъуамбэм абы и фошыгъур тхурэ ныкъуэрэ нэхъыбэ хъуамэ, дохутырым тебгъазэу, эндокринолог къэбгъуэту, аркӏэ къэпщӏэн хуейщ, пхэтрэ пхэмытрэ а узыр. А узыфэхэр япэу къызэуэлӏам дауэ къищӏэфыну? Цӏыхум фошыгъу узыр иӏэу, ауэ сымаджэ зэрыхъуар ямыщӏу, къакӏухь, и япэ къыщӏащӏэр уже и гум сэкъат игъуэтау инфаркт хъуау е инсульт хъуау е и лъакъуэм шын зыгуэрым теувау тӏэкӏунитӏэ е екӏуэкӏау и лъакъуэм, ахуэдэу уже дохутырым нэгъуэщӏ ӏуэху щхьэкӏэ яша нэужь, къащӏэ. Зыхамыщӏу, зыкӏи зыхамыщӏу. Ар а узыр аращ щӏа цӏыхур щытегузэвыхьыр, лажьэ зэриӏэр ямыщӏу, илъэс куэдкӏэ къакӏухьынкӏэрэ хъунущ. Ахуэдэу къыщымыщӏын щхьэкӏэ, дыпсту диспансеризация жаӏэри ирагъэкӏуэкӏ, цӏыхур сымаджэщым ирагъэблагъэ. Я лъыр ягъэт. Иджыри ахуэдэу зыхыумыщӏу, уи ӏур мыгъущу, псы пфӏэмыкӏуэду, ауэ тӏэкӏунитӏэ фӏэкӏа дэмыкӏуеяуэ, ахуэдэу къэпщӏэфынущ. А узыр нэхъ жьыу къэпщӏэхукӏэ, нэхъ сэкъат имыгъуэту уи ӏэпкълъэпкъым хущхъуэ епхьэлӏу, нэхъ куэдри упсэуфынущ, Куэди къызыщумыгъэщӏу ублэкӏыфынущ. А укӏэлъымыплъмэ, фошыгъур лъагэу куэдрэ къэпкӏухьмэ, уи нэми сэкъат иӏэнущ, уи лъакъуэхэри къоузынущ, уи гуми нэхъ куэд къыщыщӏынкӏэрэ хъунущ. А инфаркт жыхуаӏэри фошыгъу зэуз цӏыхум нэхъ куэдрэ къыщощӏ, нэхъ гуащӏэри къыщощӏ, абы кӏэлъыплъын хуейщ. Температурэр лъагэу дэкӏуейри, абы иужьым осложнение иритри, итӏанэ къэсщӏауэ сэ ахэр сиӏэу сызэрыхъурэ. Нтӏэми, сэ а узыр нэхъ тыншу епхьэкӏын щхьэ, нэхъ пхэтыжын щхьэ сыт фщӏэхэр? Дымышхыныпхъэ тшхыӏым, зэдмыхьэлӏэныпхъэ зэтхьэлӏэӏым.

Фошыгъу уз жыхуаӏэр зоб узыр сабийхэм къеузу къыдалъхурэ? Апхуэдэу щыӏэ? Хьэмэрэ зэманкӏэ къеуалӏэу а узыфэхэр? Фошыгъу уз къыщалъхум дей сабийм иӏэу закъуэтӏакъуэ къохъу, ауэ ар куэдкъым. Мы илъэситху япэкӏэ сабий цӏыкӏуитӏ апхуэдэу къалъхуауэ щытащ иджырей Псэущ, хущхъуэ идохьэлӏэ, ауэ ахэр ахуэдэу куэдурэ къыщыщӏкъым. Сабийхьэри сымаджэ мэхъу, фошыгъу уз, сахарный диабет первого типа и цӏэщ абыи, абы инсулин фӏэкӏа сэбэп зыри хуэхъукъым, сабий цӏыкӏухэр ахуэдэу сымаджэ мэхъу, ди центрым дей учетым ягъэув, дыкӏэлъоплъ, ауэ и нэхъыбапӏэ цӏыхум Фошыгъу уз къеуэлӏар, ар нэгъуэщӏ сахарный диабет второго типа жыхуаӏэращ. Ар къыдалъхукъым, ар цӏыхум хуэмурэ, нэхъ пшэр хъурурэ, фошыгъу куэд ишхурэ, ахуэдурэ нэхъ ныбжь игъуэта нэужь нэхъыбэм къоуалӏэ. Ауэ дыпсту ди щӏалэгъуалэхьэри нэхъыфӏу шхэ хъуащ, нэхъ пшэр мэхъу, абы къыхэкӏауэ а фошыгъу уз Етӏуанэ жыхуэтӏэр нэхъ щӏалэу къоуалӏэ. Мы нобэ дызытепсэлъыхь узыфэхэр нэхъыбэу къызэуалӏэм я ныбжьыр сыт хуэдиз? Фошыгъу узыр нэхъ щӏалэ хъуащ узыфэр. Нэхъ щӏалэ щӏэхъуари ди цӏыхум и дыпсту дуней тетыкӏэр, я псэукӏэр зихъуэжащ. Дэ дыпсту ди гъащӏэр ахуэдэу щытщи, лэжьапӏэм нэхъыбэм дыщысу долажьэ. А ӏэпщэкӏэ куэдыр лажьэкъым, лъэсу къэткӏухькъым. И нэхъыбапӏэр машинэм исщ, е езы, е яшэ, е езым зыгуэр ешэ, ауэ лъэсу зекӏуэжыххэкъым. Абы къыхэкӏау цӏыху щӏалэгъуалэри нэхъ жьыу пшэр мэхъу. Ныбжькӏэ плӏыщӏ, тхущӏ нэхъ пшэру щытмэ, и ныбжьыр абы нэблэгъамэ, нэхъ кӏэлъыплъын хуейщ. Нэхъыбапӏэ ара къыщеуалӏэр япэ зэману. Абы фошыгъу узыр нэхъ мащӏэ хъун щхьэкӏэ, адрей уз жыхуэсӏэр пшэр, пшэрым къыхэкӏа узыми кӏэлъыплъын хуейщ. Цӏыхум и нэхъыбэм пшэр хъуа нэужь, ар дахэкъым, нэхъ гъур сыхъуамэ нэхъ сэкӏунут жеӏэри ахуэдэу зэрытегузэвыхьыр. Ар зэрыузыфэр къагуроӏуэкъым и нэхъыбапӏэм. Ауэ пшэр цӏыхур хъуа нэужь, ар узыфу дохутырым къалъытэ. Абы елӏэлӏэн хуейщ, ар гъэхъужын хуейщ. Цӏыхум дапхуэдиз ныбжь мыхъуами, пшэрын хуейкъым. Цӏыхум куэд ӏэфӏ ишхын хуейкъым. Куэду къикӏухьу, ӏэпкълъэпкъкӏэ зыгуэр ищӏу, лажьэу, апхуэдэу щытын хуейщ, сымаджэ мыхъун щхьэкӏэ. Дыпсту ди щӏалэгъуалэр удэкӏамэ, уоплъри, нэхъ пшэр хъуащ, икъукӏэ нэхъ пшэр хъуащ. Ди сабийхэр пшэр хъуащ. Ар Абы щхьэкӏэ дохутырхэр ӏейуэ мэгузавэ. Цӏыху пшэрыр и гури нэхъ къоуз, и ӏэпкълъэпкъ и къупщхьэхьэри нэхъ мэуз, нэхъ сымаджэрилэ мэхъу. Грипп сыт къеуэлӏамэ, цӏыху пшэрыр нэхъ куэдрэ мэсымаджэ, нэхъ хущхъуэ куэд хуейщ. Абы дыпсту дытогузэвыхь ди дохутырхьэри йогупсыс, нэхъыбэу цӏыхум дауэ жраӏэн, мыхуэдиз фымышх. ӏэфӏ куэд фымышх, фызыкӏэлъыплъыж. Жыхуаӏэщи, узыншагъэм сэкъат ирет пшэр хъуным. Сыт къызыхэкӏыр. Зыфэр къызыхэкӏыр цӏыхум куэд щӏа къащӏащ. Цӏыхум хумейм хуэдиз ешхри, ишха лейр щэу зытрещӏэ. Ар гурыӏуэгъуэщ, ауэ дауэ зэрытщӏынур нэхъ мащӏэ цӏыхум ишхын щхьэкӏэ? Цӏыхум къокӏуэри, цӏыхур пшэру, куэд бошх, Ахуэдиз ухуейкъым жепӏа нэужь, сэ ахуэдиз сшхыкъым, жери къыбжеӏэ. Ар щӏ цӏыхум ящӏэкъым ерыскъы дыпсу яшхыр къызыхэкӏар. Дыпсу псоми псынщӏэу яшхын щхьэкӏэ, псынщӏэу ягъэхьэзырын щхьэкӏэ, ныкъуэ хьэзыру ерыскъыр къащэху е пщэфӏауэ къащэху. Абы дагъэ куэд хэлъщ, Фошыгъу куэд хэлъщ. Цӏыхум ищӏэн хуейщ ар абы зэрыхэлъыр. Къэпщэхуа нэужь уеджэн хуейщ къызыхэщӏыкӏар, дэхуэдиз фошыгъу хэлъми, дэхуэдиз дагъэ хэлъми. Махуэ къэс ущышхэкӏэ, ахуэдиз шатэ, ахуэдиз тхъуцӏынэ, ахуэдиз лыпшэр пшхын хуейкъым. Зыкӏэ цӏыхур нэхъ гъур хъун щхьэкӏэ, дызэреӏэзэр дэхуэдэу. Япэщӏыкӏэ къызыхэкӏар къыдощӏэ. Е цӏыхум мащӏэ зегъазэ, махуэм мащӏэ къекӏухь, е куэд ешх. Абы дытопсэлъыхь. Мыхуэд... нэхъыфӏу зэрызигъэзэн хуейр е спортивнэ школым кӏуэн хуей, е секцэм кӏуэн хуей, е велосипедкӏэ къижыхьын хуей, е лъэсу зекӏуэн хуей, нэхъыбу зэрызигъэзэным дытопсэлъыхь. Ишхыным дытопсэлъыхь е зэгъыну, е мызэгъыну, дэхуэдэ зэманым, дэхуэдизу, дэ... сыт Сыт хуэдэ ерыскъы здэпшх хъуну, здэпшх хъумуну, ар цӏыхум жыдоӏэ. Абы зыхищӏа нэужь, ар ищӏэ нэужь, дыкӏэлъоплъ зэрышхэм. Хуэмурэ и ӏэпкълъэпкъым хигъэщӏын щхьэкӏэ тэмэму. Ауэ пшэрыгъэм къыхэкӏа уз щиӏэкӏэ, абы давлениер дэкӏуеяуэ къыщӏэкӏамэ, е и фошыгъур дэкӏуеяуэ къыщӏэкӏамэ, абы хущхъуэ идохьэлӏэ. Цӏыху и пшэрыгъэр апхуэдизкӏэ ин хъуауэ, апхуэдэу ерыскъыкӏэ пэмылъэщыфмэ, хущхъуэкӏэ дыпэмылъэщыфмэ, абы хирургхэм операцэ ящӏ иджыпсту. И шхалъэр нэхъ цӏыкӏу ящӏ, и шхыр нэхъ мащӏэ мэхъу и хегъэщӏ. Ар фӏыуэ жысӏыфынукъым, ауэ цӏыхум апхуэдэ нэгъуэщӏ ӏэмал щымыӏэмэ, апхуэдэуи и пшэрагъым долэжь. А шхыным теухуауи дэ мыбы къыджаӏэ дыдэми дытетыфу къыщӏэмыкӏыну. Абы дытету щытамэ, нэхъ къыдэмыхьэлъэкӏыу, нэхъ фэшыгъури нэхъ мащӏэу щытыну къыщӏэкӏынт. Ауэ гъащӏэр гъащӏэщ, уэи, къемызэгъи тшхыуэ къыщӏэкӏыну. Шхыным нэхъ паубыдыр ӏэфӏ зыхэлъра? Лы пшэр, лы гъэжьа, ну, животный жир жыхуиӏэ, мис ар нэхъ къемызэгъыу щыт фэшыгъуми, ар нэхъ ди рационым хэдгъэкӏыну жари. Адыгэм лы имышхыу, шыугъэ имышхыу хузэфӏэкӏкъым, ара. Мы узхэм ущыпхъумэн папщӏэ сыт хуэдэ ӏэмалхэр къэбгъэсэбэп хъуну? Цӏыху пшэр хъуар, ну, цӏыху щӏалэ, тӏэкӏу пшэр хъуам, ну, килитху, килипщӏ, лейуэ зытрилъхьауэ, ахуэдэу къыщыхъумэ, езым и щхьэкӏэ мыгузавэмэ, давлениер дэмыкӏуеймэ, ахуэдэу узыншэу зыкъилъытэмэ, спортзалым кӏуэуэ, нэхъыбэ езым кӏэлъыплъу ишхым, ахуэдэу хузэфӏэкӏынкӏэри хъунщ. Ауэ. Тӏэкӏу нэхъыбэ зытрилъхьамэ, дохутырыншэу ар пщӏэ хъунукъым. Ар къызыхэкӏар къищӏэн хуейщ, абы дохутыр кӏэлъыплъын хуейщ. Иджыпсту цӏыху куэдыр цӏыху гъур зэрытщӏынум йолэжь, телефонкӏи интернеткӏэ махуэ къэс мыр шхы, мыр умышх жаӏэу хурагъэхьу. Ауэ дыкӏэлъоплъ цӏыхуми, куэдым сэбэп ар хуэхъукъым. Мазитӏ-мазищкӏэ цӏыхум куэд хигъэщӏами, итӏанэ нэхъыбэж зытрелъхьэ. Ар дохутырыншу уелэжьын хуейкъым, ар узыфэщ, цӏыхур дохутырым екӏуэлӏэн хуейщ. Абы елэжь дохутырхэр эндокринологхэращ, диетологхэращ. Дэ ди сымаджэщми апхуэдэ дохутыр диӏэщ, нэгъуэщӏ сымаджэщхэми. къалэми, Республиканский межклинический диагностический центр жыхуаӏэми абы щыӏэщ, цӏыхур хуеймэ, къигъуэтыфынущ, абы псори уасэншу ОМС-кӏэ йолэжь, частный центрхэри елэжьу щыӏэщ, ауэ дохутырыншу ди цӏыхухэм абы елэжьыну хуэзгъэфэщэнутэкъым. Ар зыкӏэлъыплъын хуейщ, зэран къимыкӏын щхьэкӏэ. Псынщӏэу хигъэщӏ щхьэкӏэ, гуфӏэ щхьэкӏэ, ари фӏыӏым. Абы и уз къыхэкӏынкӏэри хъунущ. Дапхуэдэу сымаджэ зэрымыхъунур? Зыкӏэлъыплъын хуейщ, къыбгурыӏуэн хуейщ пшхыр дапхуэдэу уи гъащӏэр зэрыщытын, нэхъ гъуру, нэхъ псынщӏэу, нэхъ узыкӏэлъыплъу, хьэмэ нэхъ пщӏалу нэхъ лыз, лей зытеплъхьу нэхъ сымаджэ хъуну. Ауэ ар куэдым хузэфӏэкӏкъым, тӏанэ-тӏанэ схузэфӏэкӏынщ, ар гугъукъым, тхьэмахуэкӏэ сымышхэмэ, зэтеувэжынщ, жаӏэри апхуэдэу зэ-тӏо я ӏэпкълъэпкъым йолэжьри, тӏанэ къыщӏа ӏэгурыжьым лы зытралъхьамэ, диетэм тетӏысхьауэ хузэфӏэкӏыжкъым. Апхуэдэу щытын хуейкъым. Псынщӏэу пкӏэрыхуар псынщӏэу къегъэзэж, Зэ къигъэзэжар етӏуанэу зыкӏэрыбгъэкӏыжыну гугъу мэхъу. Ауэ зоб къызыхэкӏ узым ди республикэм цӏыху щыпсэухэм ар йодыращ къызыхэкӏри, ар ящӏэри, абы сэбэп ухуэхъуфынущ къомыузын щхьэкӏэ. Сабий къызэралъхурэ ерыскъым йод тэмэм хэлъымэ, нэхъ мащӏэрэ абыкӏэ сымаджэ хъунущ. Йодыр ерыскъым зэрыхалъхьэр шыгъуращ. Пасэрейми йод шыгъу хэлъу нэхъ сэбэп зэрыхъур ящӏэти, тенгиз ӏуфэм дей ӏусахэм а къагъэсэбэпу щыта морской соль жыхуаӏэм. Ауэ дыпсту къыщыпщэхукӏэ уеплъын хуейщ е шыгъу йод зыхэлъ, е шу шыгъу йод зыхэмылъ къэпщэхуну. Ар тэмэму къэпщэхумэ, ерыскъым щыхэплъхьэм дей Тэмэму хэплъхьэмэ, уи унагъуэм зыхуейм хуэдиз йодыр а ерыскъым къыхахыфынущ. Ауэ сабийхэм, цӏыхубз уэндэгъухэм, цӏыху нэхъ ныбжьыр хэкӏуэта нэужь, и гум сэкъат иӏэу давлениер дэкӏуеяуэ, абы шыгъу нэхъ мащӏэ зышххэм, Йодыр ирикъун щхьэкӏэ, ар хущхъу, йод хэлъ хущхъур къэщэхун хуейщ, сабийм етын хуейщ. Ар педиатрым хуитхыфынущ дапхуэдиз, ар эндокринолог сабий зыгъэхъужым къыбжиӏэфынущ дапхуэдиз ептын хуейщ, ар сабийм ептмэ, цӏыхубз уэндэгъум сабий кърихьэкӏ щӏыхукӏэ ирифмэ. Дапхуэдиз хуейми, и сабий цӏыкӏур къилъхунущ узыншагъэм зыри сэкъат имыгъуэтауэ. Ауэ и анэм йодыр хуэныкъуэу, щитовиднэ железар ину иримыкъумэ, сабий цӏыкӏу къалъхунур и губзыгъагъэм сэкъат иӏэнущ. Ди цӏыхур дахэу, ину,

ди псым хэлъми. Ар зыхэлъыр псы ӏуфэм тэмэму йод зыгъуэта къагъэкӏа къэкӏыгъэхэращ. Морская капуста жаӏэри щыӏэщ апхуэдэ. Абы къыхэщӏыкӏа салати, нэгъуэщӏ зыгуэри ящэ. Ди цӏыхур абы есаӏым яшхыну, ауэ шыгъу ямышхыфумэ, хущхъуэ ерафыну хуэмеймэ, ар я ерыскъым халъхьэмэ, нэхъ сэбэп хуэхъунущ. Абы къынэмыщӏа бдзэжьей. Бдзэжьей дэ ди псынэхэм къыщагъэхъуараӏым жыхуэсӏэр. Тенгизым хэс бдзэжьей абы къыхахам ахуэдэ пшхымэ, абы йод хэлъщи, Ари сэбэп пхуэхъунущ. Ауэ ди цӏыхухэм яфӏэфӏщ дэ мыхъу. Яшхэри абы йод куэд хэлъщ. Ауэ ар дапхуэдиз йод пшха къэпщӏэфынукъым. Лей пшхами сэбэп пхуэхъунукъым. Абы щхьэкӏэ ахуэду фшхым, мыпхуэдэ е дэ мыхъу фшхы, е зыгуэру ар зыхафщӏэ фшхы жесӏыфынукъым. Сэ сыдохутырщ. Фошыгъу дэкӏуейхэм ахэр дауэ зыхуэсакъыжыпхъэ? Цӏыхум фошыгъур куэду зэрашхыр гу лъатэжкъым. Фошыгъур шейм халъхьэ фӏэкӏа фошыгъур фошыгъу яшхыу къалъытэкъым. Ауэ фошыгъу зыхэмылъ ыдыпсту ерыскъы щыӏэкъым. Лым къыхащӏыкӏ ыдыпсту колбаса, нэгъуэщӏ зыгуэрхьэри цӏыхум яшх, абы фошыгъу зэрыхэлъыр ягу къэкӏыххэкъым. Ар нэхъ мащӏэ щӏын хуейщ. Итӏанэ цӏыхум куэд псы ӏэфӏ ираф. Псы хуэлӏэ нэужь. Цӏыхум псы хуэлӏэ нэужь псы ирифын хуейр. Псы ӏэфӏым. Сокхэр сэбэпщ жаӏэри, абы зратау ираф. Сокыр шхынщ, сокыр псыӏым. Псы пхуэлӏэ щхьэкӏэ ар ипфын хуейкъым. Пфӏэфӏу зэзэмызэ уи гур бгъэӏэфӏын щхьэкӏэ ефэ, ауэ махуэ къэс сабийм ептын хуейкъым. Сабийм абы йосэри, нэгъуэщӏ схурифкъым, нэгъуэщӏ схуишхкъым, жаӏэри жраӏэ и адэ-анэми, и адэ-анэм я сабийм я жагъуэ ямыщӏын щхьэкӏэ конфет къащэху. Зыхуейм хуэдиз ират, мороженэ зыхуейм хуэдиз ират, псы ӏэфӏ зыхуейм хуэдиз ират. Ар зыу зэран хуэхъу. Етӏуанэу хьэжыгъэ хужь. Куэд, тхьэв куэд яшх. Щӏакхъуи куэд яшх, дэлэни, хъыршыни, лэкъуми, ари махуэ къэс яшх. Ар япэми яшхыу щыта цӏыхум, ауэ ар ӏуэху яӏэу, Зыгуэркӏэ гуфӏэгъуэ яӏэу, зэзэмызэ фӏэкӏа яшхуэу щытакъым. Нэхъ япэм нэхъ яшхуэу щыта джэшыр иджыпсту ахуэдизу яшхыжкъым. И нэхъыбапӏэм яшхыр прунж, макарон, крахмал куэд зыхэлъым фошыгъур дрегъэкӏуей. А узыфэхэр къызэуэлӏахэм фадэӏэпыкъун щхьэкӏэ иджырей щӏэныгъэм щӏэуэ къыхыхьауэ сыт къэвгъэсэбэпыр? Ди республикэм район къэс районнэ эндокринолог балигъым елэжь яӏэщ. Сабийм елэжь эндокринологыр ди поликлиникэм, ди сымаджэщым и поликлиникэм яӏэщ. Абы екӏуэлӏэфынущ. Щыхущӏыхьэ зэманыр къыхахыфынущ интернеткӏэ е телефонкӏэ щӏэупщӏу, загъэтхыу екӏуэлӏэфынущ. И узыр иӏэ, имыӏэ, хэтӏэса, хэмытӏэса къищӏэн щхьэкӏэ, дохутырым хузэфӏэкӏынущ игъакӏуэу УЗИ щитовидной железам иригъэщӏыну, лъым хэлъ щитовидной железам гормон къилэжьыр къэпщӏэфынущ. Ар тэмэму лажьэрэ сэкъат игъуэтарэ, ар цӏыхум имыщӏэ щхьэкӏэ, дохутырым къищӏэфынущ ирекӏуалӏэ Цӏыхум и хущхъуэ фошыгъу иригъэхын щхьэкӏэ хуэтхэр къэрал программэ диӏэщ, къратын хуейщ уасэ ӏамыхыу, рецепткӏэ. Ар щыпсэум дей поликлиникэм екӏуалӏэу, учет уву, и дохутырым хуитхыу рецепткӏэ къратынущ. Ар цӏыхум и ныбжьым емылъытауэ, пенсие щыс, Цӏыхум- сабий емылъытауэ. Ар елъытакъым абы. Цӏыху пенсие зиӏэм э, щхьэхуэ программэ иӏэщ къыщратыр, ауэ пенсие имыӏэми, сабийми, балигъми ар къэрал программэм къратын хуейуэ къелъытэ. Хущхъуэ куэд къагупсысащ фошыгъур и пӏэм иригъувэжу. Ахуэдиз япэм диӏакъым. А хущхъуэхэр иджыпсту и фошыгъури ирегъэх, и гуми нэхъ сэбэп мэхъу. А хущхъуэхэр куэду диӏэщ. Ар щхьэж нэхъ сэбэп хуэхъунур къыхыдох, идотыф. Абы къынэмыщӏа ди фошыгъум дыкӏэлъыплъын щхьэкӏэ, цӏыхум кӏэлъыплъын щхьэкӏэ, куэд къагупсысащ. Ар унэм и фошыгъур зыдэкӏуеяр лъагэ, лъахъшэ къищӏэн щхьэкӏэ глюкометр жаӏэри псоми яӏэн хуейщ, абыкӏэ кӏэлъоплъыф. Сабий цӏыкӏу фошыгъу уз зиӏэхэм иджыпсту инсулиныр махуэм тхуэ езым хамыӏэу Помпэ жаӏэри, абыкӏэ инсулиныр махуэ псом щыжейм дей, къыщикӏухьым дей, щышхэм дей хикӏыу. Ахуэдэхьэри диӏэщ сабий цӏыкӏухэм хуагъув, уасэ ӏамыхыу, абы къэрал программэкӏэ хуагъувауэ ди сабий цӏыкӏухэм дыпсту ари дохьэлӏэф, ари щӏэуращ дыпсту. А узыфэм Теухуауэ дыпсту цӏыхуу къагупсысахэр псори дохьэлӏэ, псоми дыщыгъуазэщ. Школэ диабета жиӏэри диӏэщи, абы цӏыхур доджэри, идогъаджэ школым хуэдэу. Мыр пшхы хъунущ, мыр пшхы хъунукъым. Мыхуэдэу. пщэфӏэн хуейщ, уи фошыгъум мыхуэдэу укӏэлъыплъын хуейщ, хущхъуэхэм зэран къикӏынкӏэри хъунущи, мыбы фыкӏэлъыплъ жыдоӏэ. Ахуэдэу идогъаджэ. Ар едгъэджэн щхьэкӏэ дохутыр диӏэщ щхьэхуэу, нэгъуэщӏ къалэн имыӏэу, цӏыхум епсалъэу и узым И гъусэу дау сыпсэуну жиӏэу щыгузавэм де, къещӏэ, а узыр зэрыпкърыхьари мэгужьей. Ар мыгужьеин щхьэкӏэ, мыгузэвэн щхьэкӏэ, я ӏуэхур нэхъ тыншу дэкӏын щхьэкӏэ ей сабий сымаджэ хъуауэ ядэ-янэхэр ӏейуэ абы щощтэ, магъ, мэгузавэ, абыхэм дэлажьэу дохутыр-психотерапевти диӏэщ. Абы къекӏуэлӏэфынур сымаджэ уз къызэуэлӏар ара хьэмэрэ къызэрыгуэкӏ дэтхэнэ цӏыхури къэкӏуэфыну абы? Дэтхэнэ цӏыхури къэкӏуэфынущ, сымаджэ, ди сымаджэщым щӏэлъыхукӏэ абы йолэжь ди дохутырыр, ауэ мыбыи къыщӏэмыгъуалъхьэу ди поликлиникэм ахуэдэ школэ диабета иӏэщ, абы хуейхэр йокӏуалӏэ, зыри хуейкъым и цӏэ-унэцӏэ Къриджу зитхыу, кӏуэу, уасэ зыри ӏамыхыу тхьэмахуэ къэс дохутырыр абы йолэжь. Зэрыжаӏэщи, узыр къэкӏуэгъуафӏэ щхьэкӏэ кӏуэжыгъуейщ. Атӏэ, сымаджэ умыхъун щхьэкӏэ узыкӏэлъыплъыжмэ, зэрынэхъыфӏыр нэрылъагъущ. Узыфэм я нэхъыбэм уапэлъэщынущ, абы узэрыхуэсакъын хуей ӏэмалхэр пщӏэмэ. Икӏи, мы ди нэтынхэм зыкъревгъэхьэлӏэмэ.